igbo kenenu rikanụ ya gaziere unu igbo ndị ọma ana m asị unu ihe ọma meere onye ya mee gịnị ya meere ibe ya ndụ ndụ gịnị nka nka mmiri atana azụ anwụna ọ ga-adịrị unu mma ọ ga-adịrịrị unu na mma anyị nọkwa na igbo ekunie n'ụbọchị nke taata unu ma dịka anyị si ya ewepụta otu ma ọ bụ abụọ n'ime gịnị igbo ekunie ha ga-asị odoziakụ kedu nke i ji bịa n'ụbọchị nke taata dịka anyị si na-ekwu ihe gbasara ilu igbo omenala ekike erimeri ihe niile bụ ihe eji mara igbo ma mmanwụ ma na-agba gịnị ma na-agba n'ala ị chọọ ịmata nke ọbụla na-agbagwoju gị anya kpọtụrụ anyị na gịnị igbo ekunie ụbọchị nke taata ihe a ga-eleba anya bụ ofu n'ime ilu ndị igbo igbo na-asịkwa onye a tụọrọ ilu kọwara ya ego eji lụ nne ya mee gịnị laa n'iyi ma anyị anaghị akọwa ya na ego eji lụ nne ya laa n'iyi mana ọ gịnị adịghị ama ama ndị gịnị o gwara o ka a kọwaa gịnị ege ruo ka o jewo anyị kwuo anyị sị lekwa ihe ọ pụtara adịghị ama ama ka anyị na-ekwu ya okwu anyị mara ebe anyị si etinye ya mara ihe ọ pụtara were ya gịnị mekpọrọ ihe ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa ndabere m ele ụwa ka onye nwụrụ anwụ mma ndabere m ele ụwa ka ọnwụ mma ma ọ bụ ndabere m ele ụwa ka onye nwụrụ anwụ gịnị mma ọzọ dị ka ya bụrụ ajọ di ka ekpe mma ajọ di ka ekpe mma ya bụ na ajọ di kakwa ajadu mma nke ya na ya nọkwa n'otu ahịrị wụrụkwa njanja ndụ ka njanja ọnwụ mma njanja ndụ ka n- njanja ọnwụ mma ndabere m ele ụwa ka onye nwụrụ anwụ mma ajọ di ka ekpe mma ihe niile a bụkwa ofu ihe ka a na-ekwu a na-ekwu na ndị oyibo na-asị ya sị half bread is better than none nke i ji n'aka gịnị kakwa mma karịa nke ị na-ejighị chaa chaa onye dị ndụ na-ele anya na ọ ga-adị mma echi kakwanụ onye gbadagoro na nwụrụ anwụ mma maka onye ka dị onye dị ndụ na-eku ume ka nwere olileanya mana onye nwụrụ anwụ gịnị olileanya adịghịzi ya ọkwa na ihe anyị na-akọwapụta dịka anyị si bụrụ mmadụ anyị si dị ndụ na-eku ume anyị nwere olileanya na ihe ga-adị mma echi anyị nwere olileanya na chi jiri eji ga-eme gịnị efo anyị lere nwere olileanya na ahịa eke gachaa orie ga-azụ ọ ya wụ gịnị olileanya n'agbanyeghị otu ọbụla o si dịrị anyị anyị a na-agabiga ihe isi ike ma ọ gịnị anyị nwee okwukwe na gịnị onye dị ndụ ka onye nwụrụ anwụ gịnị njanja ndụ ka njanja ọnwụ mma ya bụkwa gịnị onye dị ndụ kakwanụ onye nwụrụ anwụ gịnị mma maka na olileanya dị o nwere osisi kpọrọ nkụ na-eme mmiri nwere ike zogide ya gịnị ya arịghịkwa gịnị la ihe na-emere gịnị n'okwu na ilu nọ n'ala Igbo a bird at hand is worth more than two in the bush nke ahụ i jigodo n'aka kagodo nke ị na gịnị ị na-ahụhụ anya a sị gị ijiri taa na iji n'aka hapụ echi echi ga-eme gịnị cheere onwe ya a bird at hand is worth more than two in the bush nka nka ndụ ka nka nka ọnwụ gịnị mma otu ọbụla o si dị onye nwere ndụ ka onye nwụrụ anwụ gịnị mma ị gbarie ya ị tụlee ebe ọbụla ị na-asị ụfọdụ na-asị ka ha gbuzie onwe ha maka ihe siere ike mba ebe ahụ ị nwere ndụ olileanya dị olileanya gịnị dị onye nwere ndụ nwere gịnị olileanya ọ ya ka anyị gbarikwere na na ihe gịnị n'ebe a ka ihe ọbụla ị na-eme ka uche gị na-adị ya tupu ị kwuo tụọ alụlụ ma ọ mee mmemme i leba anya n'ime ya ị na-egbu onwe gị maka gịnị echi dị ime ị mabeghị ihe gịnị ọ ga-amụ ajọ di ka ekpe mma onye ji otu ọbụla o si dị a lụcha e kpezie ọ kakwa onye na-ejighị di mbụ gịnị mma ana m asị ihe ọbụla anyị na-eme ka uche anyị dị na ya ka ọ gaziere anyị gịnị n- n- um, nnọrọ m ele ụwa gịnị ka onye nwụrụ anwụ mma ya wụ ilu nke anyị tụpụrụ n'ụbọchị nke tata unu leta anya otu o si dị ndabere m ele ụwa ka onye nwụrụ anwụ gịnị mma nka nka ndụ ka nka nka njanja ndụ ma ọ nka nka ndụ bụ nka nka ọnwụ mma otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke tata anyị ga-agakwa n'ihu n'iwetara unu kwa mgbe kwa mgbe ihe gbasara ilu mana o nwee ihe ọbụla pụrụ iche ị chọrọ ka ị mata bụ ihe igbo ọ bụ na nkụzi igbo ọ wụ okwu igbo ma omenala kpọtụkwa anyị na igbo ekulie anyị ga-abịakwa ebe ọbụla ị chọrọ ka e mere gị ya gbariere gị ya gịnị gbarie e gwee ya riri ka i nwee ike tụtụkọ ya bụ ihe otu a ka ọ ga-adị ya gaziere unu, ya dịrị unu na mma